3, 2, 1, 0, Dia dhaoib seo Brian ag léamh cúpla scéal nuaíocht sara sara rachaidh mé abhaile anocht. Tá mé á dhéanamh arís, go bhfóire Dia. Tá mé ag breathnú orm féin sa scáileán agus, ar ndóigh, cé go bhfuil mé an-fheiceálach, nach bhfuil? B'fhearr i bhfad gan a bheith ag breathnú orm féin. Úsáidfidh mé píosa páipéir. Anois, ní féidir liom mé féin a fheiceáil níos mó, rud a fhágann go bhfuil mé ag breathnú isteach caol díreach ar an ceamara. um, na Daonlathaí. Tá siad, sé sin Hillary Clinton agus Bernie Sanders, ag ionsaí a chéile uh, mar gheall ar dintiúirí. Uh, deir Sanders nach bhfuil na dintiúirí cearta ag Clinton Agus tá Clinton ag rá rud céanna faoi Sanders, tá teannas sa pháirtí dá réir agus tá nach deas an feic an bheirt ag caitheamh spear lena chéile. Ach céard eile a dhéanfá ach. sult a bhaint as na tinte ealaíne. Níl fhios ag na poblachtánaigh céard ba cheart dóibh a dhéanamh. Tá na deontóirí ag, sé sin, lucht an mhaoinithe ag foghlaim conas titim i ngrá le Ted Cruz, rud atá deacair a Ó is amadán é ó gach rud atá feicthe agam. Ach cibé tá suimeannaí comónta ag roinnt acu, sé sin, tá suimeannaí díbhlíonacha, anois sin focal nár chuala mise riamh in úsaid agus tá áthas orm seans a fháil é a úsáid, tá comhshuimeannaí ag na deontóirí seo agus siúd a bhfuil suimeannaí comónta acu le Ted Cruz, tá siad níos sásta an. an t-airgead a leagan síos dhó, ach tugann an scéal le fios gur réiteach ciotach é, caithfidh mé aontú. Boko Haram san Afraic Tá roinnt mná ag éalú uathu agus ag tabhairt le fios gur mealladh iad nó gur ullmh, ullmhaíodh iad, is deacair an briathar ceart a aimsiú, le bheith ina buamálaithe do Bhoko Haram. Scéal truamhéalach. Disney! Téann an scéal áirithe ar chúl an stáitse le fáil amach cén fáth gur purgáladh Thomas O Staggs. Ainmníodh le déanaí é mar chomharba ar Robert Iger, muna bhfuil dul amú orm. Ach cé gur go bhfuil an scéal amuigh air gur shábháil sé beatha Iger nuair a chuaigh píosa sicín i bhfastú i scornach Iger agus gur úsáid Stagg an seift Heimlich air. Níl Stagg ag fáil an phoist. Sin é Disney. gnó mar is iondúil. Bhain snaidhm amháin le Hillary Clinton agus í ar shiúlóid timpeall cathrach Chathair Nua-Eabhrac, b'in nár oibrigh a MetroCard. Bhuel, bail ó Dhia uirthi, bíonn an fhadhb sin againne i gcónaí. Ollghabháil oibrithe sa tSiria, is cosúil go bhfuil an Stát Ioslamach ag gabháil oibrithe nó gur ghabháil siad oibrithe as monarcha suimint in aice Damascus. Deir Vladimir Putin, tuigim nach ndéarfadh sé seo, go bhfuil tuairiscí nuaíochta faoi chamastaíl agus camiléireacht sa Rúis mar chuid de iarracht an Rúis a éagobhsú. éagobhsú is dócha. Tá an tSín ag iarraidh deireadh a chur le as-sreabhadh airgid as tír, níl fhios agam conas. Is dócha nuair a bhí an rith ar an airgeadra, ní féidir liom an focal sin a úsáid, airgeadra déanann saoránaigh Shíneacha iarracht an t-airgead a chur amach as an tír agus tá an tSín ag iarraidh deireadh a chur leis an seift. sin. Tá lucht feachtasaíochta, is cosúil, in ann tuairimí vótóirí a athrú atá in aghaidh cearta dóibh siúd de lucht thrasgnéis trí áiteamh a dhéanamh ar leic an dorais. Bail ó Dhia oraibh, ní bheidh mise ag déanamh sin. mar ba mhó a seans go bhfaighinn paltóg, déarfainn, agus mé á dhéanamh, ach bail ó Dhia orthu má tá siad á dhéanamh. Réamháisnéis lom do chathair, no, ní féidir Atlantic City a aistriú, an féidir? Tá Atlantic City. á réiteach féin do shamhradh duairc gruama. Tá siad ar bheagán airgid tá daoine ag tréigean na háite agus ní fios cé as a thiocfaidh an t-airgead dóibh.

Tháinig Jack Nicklaus, Arnie Palmer agus Gary Player amach chun tús a chur leis an imirt. Agus nach deas na sean-imreoirí seo a fheiceáil. Scannán nua le Melissa McCarthy, Bail ó Dhia uirthi, tá sí ag carnadh an airgid! agus sa scannán seo The Boss tógann sí ról gúrú infheistíochta a thaitníonn a dtaitníonn léithe bheith i gceannas ach nach bhfuil ar siúl aici i ndáiríre. ach camastaíl ó thaobh spreagadh de. Is cainteoir spreagtha í. So, sin an méid, sin iad na scéalta ón Aoine seo caite, an t-ochtú lá Aibreán 2016, agus níl aon rud eile le rá agam idir an dá linn mar sin, guím lá maith oraibh go léir agus tá súil agam go bhfeicfimid a chéile arís sara bhfad. Slán tamall.